So, nuair a bhíonn tú plé le cúrsaí taighde, bíonn go leor deiseanna ag baint leis an taighde. Ar an gcéad dul síos, bíonn tú in ann an rud atá ar do chroí a dhéanamh, bíonn tú in ann topaic a roghnú ina bhfuil spéis mór agat agus leanacht ar aghaidh leis an taighde sin. An rud eile atá thar a bheith spéisiúil agus thar a bheith tábhachtach domsa, sílim, ná gur féidir an taighde a chur i láthair ar dhá bhealach. Ar thaobh amháin den scéal, cuireann tú an taighde i láthair ar bhealach acadúil, scríobhann tú leabhair, scríobhann tú aistí piarmheasúnaithe, ciallaíonn sé sin go léann daoine eile na haistí agus má tá an aiste sách maith tugann siad an solas glas duit agus is féidir leat an aiste a chur amach. Caithfidh tú rud éigin nua a chur ar fáil sna haistí sin, sin sna haistí piarmheasúnaithe. Ach ar an taobh eile den scéal cuireann tú an taighde i láthair an phobail agus is breá liom an taobh sin den obair. Mar sin téann tú amach go dtí na leabharlanna áitiúla le labhairt leis an bpobal, le tuairimí an phobail a fháil ar an taighde seo, ar an stair seo. B'fhéidir go mbeifeá ag labhairt le muintir na teilifíse. ar chláracha faisnéise, b'fhéidir go mbeifeá ag labhairt ar an raidió, b'fhéidir go scríobhfá alt don nuachtán. Agus tá sé sin an-spreagúil mar is féidir leat labhairt go díreach leis an bpobal, an taighde a chur i láthair don phobal agus b'fhéidir díospóireacht a spreagadh freisin maidir leis an stair agus tábhacht na staire sa lá atá inniu ann, céard iad na ceachtanna is féidir linn a fhoghlaim ón stair sa lá atá inniu ann. Cinnte, bhuel is í an chomhairle a bheadh agam do dhuine ar bith atá ag tabhairt faoi thionscadal staire ná ábhar a roghnú atá ar do chroí féin, rud a roghnú ina gcuireann tú féin spéis. Agus tá trí rud i gceist leis seo, caithfidh tú an t-ábhar a roghnú, ansin caithfidh tú na ceisteanna taighde a dhéanamh amach, tógann sé sin am, caithfidh tú machnamh a dhéanamh air sin, agus ina dhiaidh sin caithfidh tú na foinsí agus an fhianaise agus na cáipéisí a chur le chéile agus a scagadh. So, b'fhéidir go roghnóidh mé topaic amháin chun é seo a léiriú. Rinne mise taighde ar Chogadh na gCarad agus chaith mé ceithre bliana ag gabháil dó sin, so tuigim go bhfuil i bhfad níos lú ama ag na mic léinn Ardteiste chun tabhairt faoi seo, ach an rud, an t-ábhar a bhí agam, ná Cogadh na gCarad in Éirinn, so sin an choimhlint a bhí ann sa bhliain 1922 go dtí 1923, deich mí atá i gceist, ag deireadh thréimhse na réabhlóide. Ansin, an cheist taighde a bhí agam ná an fíor é go raibh tost ann faoi réabhlóid na hÉireann? Agus ansin bhí an fhianaise le bailiú agus sa chás sin d'éirigh liom, go leor fianaise a bhailiú le chéile as áiteanna éagsúla, as an gcartlann mhíleata, an chartlann oifigiúil, as saothar a bhí i gcló, as cuimhní cinn, as an stair ó bhéal. Agus sa deireadh bhí mé in ann freagra a thabhairt ar an gceist taighde sin agus an freagra a bhí agam ná, bhuel, ní raibh. tost chomh mór sin, b'fhéidir, faoi Chogadh na gCarad is a shíleann daoine agus bhí mé in ann é sin a léiriú bunaithe ar an bhfianaise ar fad a bhailigh mé le chéile. Mar sin, bhí mé in ann ceist a chur agus ansin an cheist sin a bhréagnú bunaithe ar an t-ábhar, bunaithe ar an bhfianaise a bhailigh mé le chéile. Tá mé bródúil as go leor den taighde a bhíonn ar bun agam, rud a dhéanaimse i mo chuid oibre ar fad ná go ndéanaim iarracht, b'fhéidir, scéalta daoine a fágadh amach as an stair a athmhúscailt agus sílim gur obair fíorthábhachtach í sin agus tá mé bródúil as an obair sin. So sin an rud is mó mar sílim go bhfuil luach ag baint le go leor den taighde a bhíonn ar bun agam go mb'fhéidir go spreagann sé ceisteanna sa tsochaí agus is dóigh go mbíonn freagracht i gceist leis sin freisin, go bhfuil tú ag dul siar sa stair chun scéalta na ndaoine seo a chur i mbéal an phobail arís agus go mbraitheann tú go bhfuil tú freagrach as glórtha na ndaoine seo a chur chun cinn agus sílim go bhfuil sé sin an-chumhachtach agus tú ag dul don obair seo.